aa kalata yochoka kumudzi kumalawi a Bwande mukuti chani achimwene ndine munthu wachimwemwe kwambiri kuti leronso ndapeza danga kulemberani kalata ineyo achimwene anga okondeka nthawi zonse ndikadzuka mmawa ndimathokoza kumwamba chifukwa si chapafupi amwene ndimanena mobwerezabwereza kuti anthufe zina zake timangozitengera chibwana kuti kumacha komanso timakaliona dzuwa likulowa mdima ndikubwera zimenezi ndikumapezeka kuti zikuchitika nthawi ndi nthawi ife nkumangoti ayi ndi mmene zikuyenera kukhalira ujeni mundilole lero lino ndivulireko chipewa basi zomwe zija za Kwezy zotsogola zimachita bwino kwa basi zinaphweketsa maulendo a pa basi ochokera ku Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu sumayendanso mwachewuchewu, umayenda ndi mtima achimwene, kwinaku ka intaneti ka ulere ukuseweretsa njira yonse ku Kwezy buses zimene zakhala zikuchitika chiyambireni pamene basizi zinayamba kuyenda kwathu kuno achimwene. Ndikudziwa achimwene kuti leronso monga mwa nthawi zonse mukuyembekezera kumva zambiri kuchokera kwa ife abale anu kuno ku Nyasalande. Zochitika ndiye zikuchitika ndithu. Zinanso zangofika potopetsa basi achimwene. Mvula ya chizimalupsa yayambapo komabe za mchere wa munthaka ndiye zikuoneka ngati ulendo uno zitivuta ndithu. Zinthu zinatisokonekera, tinataya nthawi yayitali ndithu. Pano nthawi imene ija tikuyilira kwa basi. Makosana ku unduna wa zaulimi, ayi ndithu, Chichewa chenicheni ifeyo nde tilibe. Kumapita ndithu ku ofesi, mathayo valevale, masuti valevale, basi kumakaonera mafilimu a ma ninja mu ofesi. ife kunjaku ndikumakhala ndi chiyembekezo kuti aa zinthu zili bwino zikusuntha osadziwa azibambo kumakangosewera kuyembekezera kuti zina zake zichitike ndithu lero lino njira yomwe ija yoyitanitsira fotereza ija ankati ayi imeneyi ndi yochedwetsa komanso yonongetsa ndalama lero lino kufika pozingwa Basi titapitanso ku yomweyo ndiye panonso zikumveka kuti ayinso koma kontilakiti yoti madobadoba atigulitse feterezayo tamba tayimika tsopano pakadali pano sitikudziwa kuti kankhani hmm, zithera bwanji kaya chifukwa kumwambaku ndi kutiopsa sitikudziwa kuti tikufuna titani kwenikweni komabe Zinalipo zina zochuluka zimene zikumachitika kuno achimwene zimene tikumangowomba m'manja kuti hmm, koma akuluakulu ayi zikomo. Tsoka lake mmene munthu mmene takhala tikuchitira zinthu zathu amwene. Magwiridwe athu a ntchito akhala ali odabwitsa kwambiri. Choyenera kuchitika timachidziwa ndithu, koma kaya ifeyo kaya bwanji kaya. Timafuna zinthu zizondoke kaye, ndiye kumakhala pakalapakala kuthamangathamanga ngati zenizeni. Nkhani ikuchitika ku zaulimizi ikufanana napo ndi iyi ikumachitika kumbali ya zamafuta a gamotoyi. Zisankho zina zimene timachita anthufe sitimachita kuti timalikonda dziko lathu. Koma zimene zomachedwetsa zinthu masiku ano ndi zoti kodi ndidyapo bwanji? Mpakana zomapezeka kuti zinthu kumazilola ndithu kuti zisokonekere chifukwa ena ake akufuna kudyapo. Kumatsatira njira zodula kwambiri, njira yotsika mtengo ilipo ndithu, kumapereka ntchito kwa anthu oti alibe kuthekera kogwira ntchitoyo, chonsecho anthu ena ake oti akhoza kugwira bwino ntchitoyo alipo. Kufunsa ndiye zinthu zakezi zikuchitika chifukwa chani? Ayi ndithu, ena ake akuti ah kodi ndidyapo zingati? Kwathu kunotu achimwene makosana aja ankanena zoona. Ndikudziwa mukhala mukudzifunsa kuti kodi makosana ake ndi ati ati amenewo? Mwanjowo osalipa ndi onzawo chatsika. Paja nthawi imene ankapaka kampeni ankanena kuti kwathu kuno ndalama zilipo zambiri kwabasi. Zinalidi zoona. Titati tikuchita chilichonse mmene chimayenera kuyendera, haa, ayitu, sitingakhale osauka. Koma china chilichonse tikumazondotsa dala ndi cholinga choti tidyepo, Nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Mafuta a gamoto zikumafika posokonekera chifukwa ena ake akudyapo. Za zipangizo za ulimi ndizi zatisokonekerazi mpakana kubetsa ndalama chifukwa ena ake adafuna kuti adyepo basi. Mankhwala m'zipatala zathu kusokonekera chifukwa mu nkhani yogula mankhwalayo pali kagulu kena kake ka ma Mafia kamene kakumadyaponso, kumalolera zipatala zisauke, zikhale zopanda mankhwala chifukwa madyedwewo anavuta, apondana, ndiye sanayende bwino kuli bwino tikhaulitse basi iya misewu yathu kumalola ndithu kuti isathe ntchito iyime chifukwa pena pake sitikumvana tikufuna tidyepo koma kontiraketa sakugwirika nkhosi ndiye aa basi ntchito ibayima kaye is okay tidzakonza kutsogoloko zinthu zoopsa kwabasi achimwene Tsoka ndilo, ndidyapo bwanji wasefukira ngakhale kwa nduna zina za boma. Ntchito yeniyeni zidasiya kalekale kugwira. Nkhani ikumangokhala yoti ukapezeka kenakake basi anduna foni nthawi yomwe, Halo, kodi pamene payanga ndiye ndi bwanji? Nchifukwa chake pano olemekezeka anduna aja akuchita mantha kuti mwinatu zinthu zake sizitha bwino. Anthu akamalankhula kuti, Ii, ayitu, akuti kuli chikhabineti chikhabineti reshuffle m'mimba mumachita kuti chulululu akudziwa kuti pompano akhala munthu wamba zonse zija za ndidyapo bwanji akudziwa kuti zitha posachedwapa ndiye olemekezeka anduna ali ndi mzimayi wawo ntchito samatha kugwira koma sangamuchotse chifukwa amawasungira zinsinsi olemekezeka anduna ndi anthu awo ngakhale anthu anene kuti inu aa tamuchotsani uyu zinthu zikusokonekera kuno kodi mwati zinthu zake zikuyenda bwanji Olemekezeka anduna amangozicholika pansi kusowa kuti akamba chani mzimayi akumunenayo ali ndi nkhani zikuluzikulu za olemekezeka anduna kuti angoyelekeza kumuchotsa ndiye kuti pavuta koopsya pano panunkha mphira osati seweroyi tikadakhala kuti timachita zinthu zathu bwinobwino ndiye kuti sibwezi tili pa mpanipani omayikira kumbuyo zinthu zofoila koma olemekezeka anduna phuma lelo ndi izi Kukanika kupanga ziganizo ndiye ulendo uno olemekezeka anduna ndi anzawo akuchotsedwa ntchito ndithu dikirani muona posachedwa apa ndikudziwa kuti mwazunguzika ndipo mumadzifunsa kuti kodi a Bwantasawa akuti bwanji kwenikweni ayi musadandaule nafe kwenikweni amwene kungoti pena pake tcherese ya ya ya ndizunguza mutu kwambiri mwamva ino mukamakhala kumeneko ku Mangalandeko mudzitha kuwauzako anthu amenewa kuti komatu mmadziwa kuti masanje anu mukupangawa wina wake bwande bwantasa wakunyasalande akunyanyala chakudya mudziwauza kuti mukagonja mmakhala mukuzunzitsa anthu ambiri ku nyasalande mnjawawo bwande kumakanika kutuluka mnyumba poyenda pawo ali zyolizyoli ngati nkhuku yachitopa tcherese pena pake ikhoza kumpangitsa munthu ntchirijiro kapenanso mwina anthu akhoza kuzangokukutola ndi kukuuza kuti aa ubwantasa zikuonekatu kuti mpira wakupangitsani kuti muyambe kugwa chinkombozi mpira ukhoza kukupha shuwa ndiye hazenolo si mmene ikutumbwira Eh! sitikumwa madzi amwene masapota a hazenolo kumachita kuyenda ngati mbira ya mphongo kwinaku akumatiyimba nyimbo kuti aye aye mwana ndi mwana he ana amatama he machitama inu zoona ineyo bwande bwantasa mmene ndakuliramu munthu angamalimbe mtima kumandiyimba kuti mwana ndi mwana zoona zoona munthu wakenso ndiye ndikukhala kanthumbidwa kachabechabe kochemerera hazenolo zoona ayi zikomo koma tanyozeka kwambiri atcheresefe ayi ayi ah. chonchobe amwene chonchobe ah. li- life ndi chonchobe ah. koma blantyre bypass road koma mukanayipitiriza chonde kumwera kuno mabwana misewutu ina yake inayima kalekale chakumalewule uku anthu amadzayamba kugwiragwira msewu nthawi ya kampeni basi nyengo ya mvula ino nde kumakhala gule osati seweroyi magalimoto kumachita ma break dance kumeneko komanso akumwanza aja sitediyamu